em ọsịsọ ọsịsọ tupu ndị iro abịakwa gbaba m mgba ka ha si agba m mgba ee biko anọbụ m na igwe na-ekwu okwu tupu ndị a abịakwa mechie ife m ji agbasara unu ozi i nweta ozi a ka ị tụsaa ya ọsịsọ mana ọ ga-amasị m na ọ bụrụ na ị gaa like ya as e dey hot biafra tv chọọ ya adịa ya maka ebe a ka m ga-anọ tiwa akụ oyibo Nsugbe n'ihi na m chọọ itiwa ya ebe a ndị a agaghị ekwe m na as e dey hot biafra tv ka m ga-anọ tiwa akụ oyibo Nsugbe m ga-emepe ọnụ m ga-emepe ọnụ unu ga-anụ nke tọrọ bịa ti ọtụtụ n'ime unu ga-anụ ihe unu ga-anụ mgbachi aka na ntị Ma- maka ihe nke a ana m ekwu- ana m agwaba unu okwu tupu ndị Facebook abịa mechie eh, abịa butuo eh, i- eh, butuo ihe onyonyo m na-eme mana obi adịrọ m mma e nwere ọtụtụ ndị nọ n'ime ihe njem anyị nọ n'ime ya ụnụ na-afụta dịka ndị anyị na ha kwụ mana n'eziokwu n'eziokwu n'ime mmụọ n'eziokwu anyị na ha akwụrọ e nwere ọtụtụ n'ime ndị anyị na ha nọ na njem a ụnụ na-afụta dịka ndị a na-enegara anya ma n'eziokwu eziokwu ndị ahụ anọghọzi n'ihe anyị na-eme ụdị mgba na ụdị ọgụ na ụdị amụsu ha na-ata nna anyị ukwu maazị Nnamdi Kanu nwa amadi ahụ ka kwụrụ ataa ya ọtụtụ n'ime unu unu ga-anwụ ozugbo ozugbo n'ihi nke a ana m asị ka i mee gịnị ka ị tọọ ntị na ana maka na okwu a na-asọ anya adị ebi gboo mgbe ọ bụla e kwuo a sị sị hapụ okwu a ejikwu ikwu a sị sị hapụ okwu a ejikwu ikwu onye na-ekwu na ya ga-abụzi deputy onye si na ya ma-abụzi deputy na ọ bụ af- na after tata na ọ ma-enyezi unu ọ ma-agwazi unu okwu dịka deputy mepee radio station nke ya na ya ga na-ekwukwu okwu mana ya ma-abụzi deputy na e mere ihe niile n'azụ kedu ihe melụ kpere ede ede ji wee bee nwịị achọrọ m ka unu jụọ onwe unu ajụjụ a o nwere ihe metụrụ ede ede ji bee nwịị ikwikwii ọ na-ebe na nkịtị ikwikwii ọ na-ebe na nkịtị the owl does not cry for nothing that is an Igbo adage are you getting what I'm saying ee kekerikeri ka ọ kọlụ na-akọ kọrọ sị na kọrọ sị na ee e ji mepee radio station agwaghị ya e ji wepụ ya na radio station nkewa nkewa nkewa kedu ihe kpatara o ji mee ihe kpatara o ji mee ka m ji wee sị ka i jee ọ bụ na ị like as e dey hot maka na as e dey hot ebe a ka m ga-anọ wee tiwa akụ oyibo Nsugbe niile a ebe a ka m ga-agwa unu nke onye kwesịrị ịma o nwere ike o nwekwa ọtụtụ n'ime ụma nke unu ma mana o nwere nke unu na-amarọ ka ị ma nke a ị marọ nke ọzọ go and like as e dey hot if you want to get the real gist if you don't like as e dey hot because amụnwa ya ekwu ya ebe a ihe kpatara na mụnwa ya ekwu ebe a bụ na otu ọmụnụ m na-ekwu kịta anụnwa na before tupu ị mara ihe na-eme ndị Facebook eme gịnị apịanyụọ apịanyụọ Facebook a sị m m ekwuzina maka ya na Facebook m mgbe ọbụla m chọrọ ka m mee live direct otu a m si eme live direct kịta ha apịari apịari ya mana as e dey hot ka m ma anọ o nwere ngwongwo na ngwongwo ka m si ahazi ọnọdụ wee bata wee kwolu tukwuru ana nyopịa unu 2 hours or 3 hours eh, program ka unu mata ihe na-eme ka unu mata ihe na-eme anyị agwa unu n'akịrịka mana ihe m chọrọ ịgwa unu bụ na enweghị mmadụ chineke kere eke n'elu ụwa a nne mụrụ amụ n'afọ ma eji a mụrụ ya through operation ka a mụrụ ya through normal birth otu ọ bụla e si wee mụọ onye ahụ ga-eme ka njem anyị nọ n'ime ya nyụọ ka ọkụ a ka amụrọ onye ọ wụ maka na aka chineke nna dị na njem anyị nọ n'ime ya aka chineke nna nọ na njem anyị nọ n'ime ya izu niile a na-agba ekwugo m na m ga na-akpọzi nna anyị ukwu dike a na-agbalụ izu dike a na-agbalụ izu ofu mba ji a na-eme offload adị m acompare ya na chineke mana m na-agwa unu na Nnamdi Kanu bụ ofu mba ji a na-eme offload fụ ya na so na bịana ọkwa gbara nkịtị ha na-agụ na-ekwu a na-ekwu ukwe kwegide ukwu izu niile ha gbalụ a na-eme zoom call ofu onye n'ime ha chineke na-ejikwa e sikwa na ofu onye n'ime ha mee gịnị bupụta ya n'ife izu ha na-agba na nzuzo ka e esi megide Nnamdi Kanu ka e esi kọtọọ Nnamdi Kanu Uche Mefor wee mepe ọnụ ji eri ji eri ede wee sị na Nnamdi Kanu bụ onye ashị kai o oh, chineke nna bi n'enu igwe mbọsị m ga-agwa unu ihe merụ mere ede ji bee nwii ntị m ga-ekwu ya ọtụtụ n'ime unu ga-ebewe akwa ọtụtụ n'ime unu ga-eti unu ga-ebewe ya achọrọ m ka ọ friend m na Facebook achọrọ m ka o nene achọrọ ya nenekwa video a ama m na ọ ga-ekiri ya Uche Mefor ị ga-enene ya mana ị gwarọzi ndị ụwa ị pụta na-akọrọ ha e ji sideline gị i ji mepere radio station ọhụrụ mana ị gwarọzi ndị ụwa ihe i melụ ị gwarọkwanụ ndị ụwa ihe kpatakwaranụ ihe merenụ ji mee ihe na-agwazi ndị ụwa ọ bụla pụrụ gị ihe na-agwa ndị ụwa na e sidelinere gị ihe na-agwa ndị ụwa mepere radio station eme ha ka ị mara Uche Mefor ọkwa i mepego radio station nke gị udo dị mana ana m agwa unu na ihe unu fụ bụ enu okwu ka m na-eselụ eselụ enu okwu anị ya eme gịnị anọrọ na-asụ pụtụ pụtụ pụtụ anị ya ahụ ka m ga-ebunye unu n'ụkpa mana ọ bụrọ ebe a ka m ga na-ebunye unu maka na obi adịrọ m mma agbago m nkịtị agbago m nkịtị agbago m nkịtị ọtụtụ oge eri mgbe ka m ji gbawa nkịtị n'ihe na-eme m chekwa ka m kwuo okwu asị m mụchie ọnụ m ekwuna okwu m hapụ m chekwa ka m kwuo asị m ekwuna okwu m hapụ na steji a nọ n'ime kịta abụrọ nke aka biko ka m gwa unu nke bụ eziokwu afụrọ m uche mefọ wee pụta na strọgụl a amaghị m onye ọ bụ afụrọ m ya wee pụta na strọgụl a a na-akwanyelu ya ugwu ugwu ruru ya adị m akparị ya mana onye ọbụla pụtara na njem a wee na-echecha nna ya ukwu bụ maazị Nnamdi Kanu wee na-akpọ ya wee sị na maazị Nnamdi Kanu bụ onye asị na o kpechaa ekpere na steshọn ọ na-atụkwa ashị Kai, chineke nna bi n'eluigwe uche mefọ i gwuona anyị ini gị na ndụ ị dị ndụ gwuo anyị ini gị ebe ahụ ị na-aga ị ga-agalu ya mana ụmụ biafra ihe m na-agwa unu bụ onye ọbụla tọọ ntị n'ana mepeenụ anya unu maka na ọtụtụ coordinators niile n'ụwa niile adịgo compromised ọtụtụ n'ime ha adịgo compromised unu ga na-afụ resignation letter here and there unu ga na-afụ a resign go m unu ga na-afụ anọrọzi m with ipob unu ga na-afụ all those things niile very soon unu ga na-afụ ya ọ ga na-apụta ife unu ga na-afụ ya ihe niile a bụ the spirit of biafra is directing the struggle maka na ebe a nọ kịta steji ebe a nọ kịta bụ steji ụfọdụ ga-asị biko na ụdị ihe a na-eme kịta achọrọ ya si kpuchie ya si kpuchie ya nwanne ị nwaa anwa kpuchie ụdị ife a kpuchigide ya ọ nọrọ n'ime ikwe ebe i kpuchiri ya bụọ ụmụ mgbe ụmụ ya ga-arịsịta ọ ga-adị very very dangerous ọ ka mma ọ bụrụ na o nwere ebe etito toro gị nwanne waa ya ka adị abụ hupu abụ ahụ hufusie nwanne ị nwere onwe gị mana ị hapụ ụdị etito ọ na-eto na-eru abụ ọ na-eto na-eru abụ ọ na-ata gị ọ na-ata gị ọ na-ata gị tupu ị mara ihe na-eme ọ ghọọ ihe ọzọ a sịkwa onye eme akpaghị esu anụ na-arị ya na njem anyị nọ n'ime ka m na-agwa unu ihe mere m ji binie n'ụtụtụ a wee na-ekwu okwu otu a m si ekwu ya unu nenee ya unu afụ na ihe a abụrọzi obere okwu maka na okwu a na-asọ anya adị ebi gboo ịgwa unu nke bụ eziokwu achọgodiri m tupu na unu unu enyobezie anya n'ihe m chọrọ ịgwa ụnụ maọbụ ihe ọ- ihe dị anya ihe dị anya unu gbakọọ kemgbe e ji bido njem a uche mefọ ji nọ na njem a ọ tụọna ụkwụ na naijiria mba ọ batabarọ aga m agụta u- aga m aga m agụta ugboro one maazị nnamdi kanu si london bata naijiria nachigakwa azụ ọ batakwa ọ nachiga ọ batakwa ọ nachiga na- na- na-aga ozi dị na njem a

last three weeks ka m bidoro na-achọ ịkụ mgbamgba asị m mba m chelu m butuo m ekwuzina m hapụ m nkapụ nka mana unu ndị o dogo unu anya na ya nwa na onwe ya ya nwa na onwe ya bụ uche mefọ ebupụtago onwe ya ya bụ ọkụkọ ọcha egosigo onwe ya egbe uche mefọ ama m na ị nwere ike ị na-ene n'ihe onyonyo a ọ bụgo na ị na-ene kịta ị ga-emecha nene ya achọrọ m ka ị mee vidiyo gwa ụwa ihe mere ede ede ji bee nwe achọrọ m ka ị gwa ụwa ihe mere i ji bụrụ deputi ipob then nna ya ukwu emepee redio eh, redio app ọzọ ị mahụ maka ya ya app a na-ekwu okwu ya bụ ipob eh, ipob um, eh, community radio ị sị na ị mahụ maka ya okay ka e were na ị mahụ maka ya kedu ihe mere ụmụ biafra biko jụọnụ onwe unu ajụjụ ka unu saa onwe unu kedu ihe mere kedu ihe kpatara nke a kedu ebe famili nne na nna nne na nna bi nna bụ onye isi nne bụ onye onye onye onye osote onye osote nna ọ bụ na nna nna anọghị ya nne nne were ọnọdụ dịka onye isi na ezinụlọ e nwezie ka e si agba izu ka a ga-esi wee ya emezie ezinụlọ ma ọ mee ihe dị aṅa nna emezie ya ọ gwahụ nne kedu ihe kpatara ya ihe ahụ kpatara ya ka m chọrọ ka unu niile malụ maka na onye ọbụla pụtara ihe bụ iwe m ka m gwa unu nke bụ eziokwu ihe bụ iwe m bụ na uche mefọ mechara sị na nna ya ukwu bụ onye asị na ọ na-atụ asị hai oh god na nna m ukwu bụ onye asị nna nke m ukwu bụ onye asị biko onye ọbụla ga-enye m advice advice ọbụla ị ga-enye m sị m ekwuzi maka ihe a m fụ ya m delitie gị blọkụọ gị enye m ụdị advice ahụ achọghị m ya ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla na njem anyị nọ n'ime ya ọtụtụ ndị mmadụ anwụọla na njem anyị nọ n'ime ya ọtụtụ imerime enwere ndị ama na-anazi vileji ha tata maka njem anyị nọ n'ime ya enwere ndị ama na-ana vileji otu a m nọ na-ekwu okwu kịta enweghị ike ịna vileji a maka njem anyị nọ n'ime ya operation python dance 2 anọ m ekwesị- ọ- ọ- ekwesịghị m ịnwụ mana anọ m ebe ahụ ọ bụrụ na a sị na ọ bụ mmasị nke chineke aka m abụ ndị- aka m aka agụnyego m na ndị so wee nwụ operation python dance 2 maka infọmeshọn ka m na-enye unu ife a nya ife ahụ mere uche mefọ ji nwee the gut wee gada kpọọ udene niile nọ n'ụwa wee- ka- ka ha- ka ha- ka ha na ha ewere eri ozu wee zukọọ wee na-enwe mitin na zoom wee na-akọ maka Nnamdị Kanụ na o ji eme nke o ji eme nke o ji bụrụ onye asị nke a ji eme nke ọzọ kedu ihe kpatara eji mepee that community radio without your knowledge Ọ- ị ga-agwa anyị ife ahụ mefọ ị ga-agwa anyị ihe kpatara eji mepe the radio community the, the, the biafra community radio ipob community radio without your knowledge as the deputy ị sị na a sideline lụ gị a sideline ụrụ gị ngwa ka e wee na a sideline ụrụ gị mana kedu ihe kpatara kedu ihe mere eji sideline ụọ gị ka anyị wee ya n'otu isi okwu ya achọghị m nna anyị ukwu ekwubere okwu nna ukwu anyị atụpụkwara n'oge ọnụ nna anyị ukwu ama atụpụrụ gị ọnụ na ụdị amụ nka nke okwu ndị a adị ama ama ikechukwu enyiagụ na rita anigbọgụ bịa dosi ubu ha na ọ ha bụ ejecha agwụ ka ha pụrụ na ndị njem njem ọ nwụrụ mba njem enwuru ọkụ njem asala ọkụ njem asala ọkụ na-aga n'iru njem asala ọkụ na-aga n'iru karịa ka ọ dị na mbụ omiomio iroanya emma mmezu ha niile batakwa njem na-agakwa gbodogodo gbodogodo gbodogodo gbodo onye ọbụla na-ehail emma mmezu onye ọma omiomio onye ọma iroanya onye ọma enwewanụ na-enye ha niile a na-ehail ha niile ife a na-eme a na-aga gbodogodo gbodo ka ha gakwara ụzọ ha chọrọ isi aga ka ha mebisiala anyị ife chukwu okike abịama kpapụtakwa ha ekpuru ha niile sota kpopụ ha n'akụkụ njem ọ nyụrụ njem ọ nwụrụ njem anyụrọ kama njem ga-anyụ njem esarakwuzie ọkụ na-aga n'iru kịta ka m matalụ ihe kpatara eji chọọ iwepụ uche mefor iroanya ha ji mee plan nwoke wepụ uche mefor nna anyị ukwu kwechiri sị mba nna anyị ukwu have given this man a lot of privilege unreserved one he, did, he doesn't deserve it He doesn't deserve it. Mana abịabeghị m ike ịtụwarụ na akụ ebe nsogbe mana tupu m tụwarụ na akụ ebe nsogbe m ga-emetụsịrị ụmụ ụmụ ruru ruru ruru ihe aka obi adọrọ m mma ụlọ ekwere m ararụ n'abalị n'abalị ụnyaahụ ka m nwetara ozi a wee gechaa ya egere m ya ugboro ise ugboro ise ka m gere ya five good times m gechaa ya ngegharịa m gechaa ya ngegharịa m gechaa ya ngegharịa pụtakwa n'ụtụtụ a ge- o- alarọ m ụla mpụta ụtụtụ gekwa ya wee sị mba na mgba nkịtị ndị mbụ na ndị egede nwere ike itigbu m n'ihi na abụ m ọnụ na-ekwuru ụmụ biafra ha nwere ike itigbu m ị sị m ekwuna okwu m ekwuna okwu ị sị m ekwuna okwu mụkwa nwa dara ogbe aga m ekwu okwu gịnị mere m ama ekwu okwu aga m ekwu okwu mana ana m asị if you have not liked as e dey hot biafra tv

that are peddled against Mazi Nnamdi Kanu. You must complete it. And while you are completing it, I challenge you to tell them the reason why. The reason why i ji sị na a sideline ụrụ gị bikonu gbaanụ mbọ ka unu chọpụta ihe kpatara onye bụ onye osote onye ndu ipob niile n'ụwa niile the biggest mass movement on this planet earth n'ụwa niile n'ebe ụwa sọtụrụ the number one eji mepee ordinary app ọ bụrụ na emepere another radio station for your information create another app ọ sị na ya mara maka ya gịnị mere ya ọ bụrụ na unu nwee ike ịchọpụta nke bụ eziokwu biko nna ukwu achọrọ m ka m were ohere a were ọnọdụ a wee yọọ gị were vidio a wee yọọ gị biko achọrọ m ka i tinye ọnụ n'okwu a biko biko nna m ukwu biko biko kama ka m sekpukwara ana wee yọọ gị etinyena ọnụ n'okwu a nọrọ ana na ndị mụ ihe na-eme n'ụlọ nso ha ndị mụ ihe na-eme n'ụlọ nso eso m n'ofu onye mụ ihe na-eme as long as this case is concerned biko etinyena okwu na ya ama m ama m ọ bụrụ na ide nene ya kịta ama m na ị ga-emecha nene ya wepụ ọnụ gị n'okwu a okwu a abụrọ okwu gị okwu a abụrọ okwu gị maka na achọrọ m ka m die ya o kwerọ m odidi tụsara m ozi a ka o si ozu ala ebe m chọrọ ka o luo tụsara m ya biko eji m chineke wee na-ayọ unu tụsara m ozi a achọrọ m ka o luo ozu ala ebe m chọrọ ka o luo achọrọ m ka ha niile bụ udene ka ha niile si agather all the whole vultures that have gathered otu aha si wee gather wee na-enwe that that their their their zoom call achọrọ m ka ha niile nweta ozi a n'ofu n'ofu n'ihi na aga m esi otu atọpesịa ha ọgọdọ gbaa ha ọtọ n'ama aga m abọ unu niile abọ maka maka chineke m ga-esi ụta top facebook akpọ ọ bụrụ na ọkụ unu ụra ọ bụrụ na ọkụ unu ụra wee mee meeting ka akpọbazie ka e distract m my video biko m ma block gị ị kpọọ m again kịta ị na watch this video m block gị achọghị m ime onye ibu ayọrọ m gị biko ewee ya no mistake maka ị fụ na m nọ live video ị na-akpọ m na-akpọkọ m video to distract my attention or to stop the video you people cannot stop me you cannot you cannot stop me aga m ekwu ihe niile m chọrọ ikwu n'ụtụtụ a biko akpọzina m anọ m live video ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ ịgwa m ị kpọọ m m mechaa video ị kpọọ m you cannot stop me nobody should stop me nobody should call me now eridiro m ya i respect you so much mike iroanya i respect you so much you were the former coordinator of uh, uh, in Italy former national coordinator in Italy I respect you so much a sị gị gị rituo n'ọkwa i rituru i rituru ị kọtọghị nna anyị ukwu ị gbaghị ya mgba i meghị ya ekworo i meghị ya anya ukwu ị nọrọ onwe gị na-emekwa ihe ị na-eme as elder eh, eh, state man in the struggle biko ama m na ihe ị na-akpọrọ m ka ị sị m na o zugo na o zugo na o zugo achọrọ m na o zugo hapụnụ m ka m mee ihe mụ na chi m kpetara biko ka m mee ihe mụ na chi m kpetara maka na ụra ararọ ụra agarọzi m n'anya ụra agarọ m n'anya ana m eche eke kedu ihe kedu nya esu a zọdoro ụkwụ eberọ akwa esu a zọdoro ọkpa n'isi na-azọ ya pịtọpịtọ eberọ akwa onye zọdoro

si ya ka ihe kpatara kedu ihe mere maka o nwere ihe ndị be na-atụ ndị be anyị tụrụ inu si na obi na obi abụghị nna kpatara eji gbuo ụkpana bunye nwaanyị aga si ya bunalụ nwa ya mana a makwa na nwaanyị aga amụtarọ nwa nwaanyị aga amụrọ nwa mmadụ apụ jee n'ọfịa gbuo ụkpana grasshopper bunye ya si bunala nwa ya ọkwa ya ọnụ nwa ka a na-akọ ya maka na obi na obi abụghị nna kedu ihe kpatara iji si na a sideline nụrụ gị what happened that is what i want uche mefo to tell us uche mefo ị ga-agwa anyị ihe kpatara iji si na a sideline nụrụ gị a sideline nụrụ gị from 2012 a sideline 2013 14 15 16 17 18 19 chineke 2020 8 good years iji nọrọ na njem anyị nọ n'ime ya asideline họ gị emepezie app ị sizie na a sideline nụrụ gị kedu ihe melụ What happened? That thing that you did that made you that, that made you to believe that you have been sidelined is what I want you to tell the world. Ị ga-eji ọnụ gị kwuo ya. Biko onye ọbụla enyena m advice ọ bụla sị m hapụ okwu a agaghị m ahapụ ya niile ra ka unu niile ra ma group unu achị m information unu niile n'aka nwanne ofu ugboro ka mmadụ na-abịa ụwa ofu ugboro ka mmadụ na-anwụ ofu ugboro ka mmadụ na-abịa ụwa ofu ugboro ka mmadụ na-anwụ tụsa ozi achọ m ịma ihe na-eme tụsa anya ị na-ene anya n'azụ ọkwa ịfụrụ ya ịfụrụ ya that rising sun is the reason why I am doing what I'm doing. because that sun must rise uche mefo you are only one person out of 75 to 80 million biafrans you are only one person somebody made you radio biafra brought you to limelight somebody declared you as his deputy that person that declared you as his deputy is whom you are fighting now you have opened your own radio station mana or it's not yet time mmeji mmeji mmeji esota atọpere ya atọpịa atọpịcha ife gịnị ka m si chọọ ịtọpịa m ga-atọpịa ife na ahụ m ga-ekwu okwu na ọ bụrụ ifili ọnụ gị m ga-ekwu okwu na okwu m ga-ekwu bụ m kwusie ya i nee anya n'ime okwu niile m kwuru ị malụ na ihe nwa amadi a na-ekwu bụ gịnị bụ eziokwu n'iru chineke n'iru mmadụ mana tupu m kwuo eziokwu ahụ ị ga-agba mbọ ka ịgwa ụwa ife imelụ nna ukwu biko etinyena ọnụ n'okwu a dos biko unu etinyena ọnụ n'okwu a maazị chika edoziem hapụ na ọnụ bikonu and hap- hapụkwanụ m ka mme- ihe a bụ fes- facebook wall m dị ife a ya ka m ji wee na-agbasara unu ozi tata achọrọ m ka ọ dị na record na my wall na m na-ekwu ife dị otu a maazị ọkpalaeze chukwubuikem afa m mefọ iwu onwe gị n'ana Ịba- nwa- ịbara n'ime gutter je gwuo pọtọpọtọ uche mefọ ịbara n'ime n'ime gutter je gwuo pọtọpọtọ pọtọpọtọ ya ijiri ya wee wụọ onwe gị alụ saa onwe gị ma respect niile ị nwere ma prestige niile ị nwere ma honor niile ị nwere na njem a nwanne i were go unyi isi otu a wuo- were ya chie onwe gị n'iru pọtọ n'ifi ife imere ụnyaahụ it is not ya you did not approve that this thing should be aired

mana nta akwa narị ka ekwuo maazị Nnamdị Kanụ ka a kpọọ ya iyi e nwere ndị ọ na-atọ ụtọ n'obi n'ihi na maazị Nnamdị Kanụ enyere ha enyere ha opportunity ịbịa gba ịbịa buru akwa na ndụ ha nne na nna ha ji wee mụ ha bukwute ya bụ maazị Nnamdị Kanụ maazị Nnamdị Kanụ ene anya ka ọ nọfụrụ ha kụpụrụ ha e nwere ndị bụ natural akwụna akwụna ka ha wụ a na-adagharị ya n'ahụ a na-ehu ya ahụ na-enwe onye isi a na-ese foto a na-eme ihe niile mana o nwere ihe ebumnobi ha nwere Delilahs here and there ọ ha nwa na-achị ọchị ahụ ama m na ọtụtụ n'ime unu ga-ama unu ga-ama onye m na-ekwu maka ya mana o rubeghị oge m ga-atọwa akụ oyibo Nsugbe n'ihi nke a, ana m asị na ọ ga-adịrị unu na mma ụtụtụ a achọrọ m ka ọ dị emere m birthday m on 21st taa 23rd ka ọ dị na record after two days m ji mee birthday m ka m ji wee na-agwa unu na-agwa ụwa na m ga-abịa n'ihu akwụkwọ aside hot biafra tv ebe a ka ọ ga-akpọtụ akpọtụ mana a na- m na-enyeta obere ohere ka Uche Mefor nwee ike gwa ụwa okwu ka ọ gwa ụwa ihe kpatara o ji sa- sideline ya gwakwanụ ụwa mgbe e ji bido sidelinewe ya kwa mụnwa okwu anyị ọnụ aga m ekwu ya ihe ahụ ga-eme echi ya mee gịnị ya mee tata achọrọ m ka ịtụsa ọ bụ niile na-ebi ya ma ịtụsa ha ozi ya ha ị makwa na ị wụ ekperima ị ga-atụsa ozi ya ihe kpatara ị ga-eji tụsa ozi ya bụ na achọrọ m ka o ruo ndị niile ahụ gadara di ya ndị niile na-agadara ebe ahụ mere that video ahụ ma ndị dị in support of Uche Mefor na-ekwu ma ndị na-adịrọ in support ha niile from A to Z I know them kparara dem dem ebe ebe ebe ụwa sọtụrụ ha ga-adị surprise kee ka nwa amadi a si mara ihe ndị a niile ama m ha niile onye ọbụla o nwere ndị kwetara n'ihe Uche Mefor na-ekwu nwee ndị ka na-asị gịnị metakwanụ ihe a ji dị otu a

it's not the issue you should open your mouth if you're a man Uche Mefor ị bụrụ nwoke ị bụrụ nwoke ọ bụrụ na ị nwere mkpụrụ amụ naabọ ka m si wee nwee achọrọ m ka i mepee ọnụ gwa ụwa ihe bụ the case when it started and how it started and what happened but in, with Maazị Nnamdi Kanu wisdom ọ gbara nkịtị achọghị m ịma ndị ga-asị na ndị ilo ga na-achị anyị ọchị ndị ilo taa pụọ pụọ n'ebe a si na ezuzu mpụ ebe onye ọbụla ekwu ndị ilo ga na-achị anyị ọchị ha ga na-asị ọkwa onye nwa anyị eme deputy ọkwa eme na nka ọ chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ ma sị na ụgbọ eluterọ ya n'ihi na Nnamdi Kanu emepebeghị ọnụ ya kwuo okwu sị na Uche Mefor you are no longer with us o kwuru ya mba Uche Mefor ji ọnụ ya wee kwuo na after that yesterday gossip lies o peddle on on on internet that na ya nwere ike ya ama agwazi unu okwu dịka deputy mana ya ga na-agwa unu okwu ọnụ ọ sị na ọ biafra human rights eh, radio ka ọ sị na ọ gịnị o o mepere o create go his own radio station yes Mefor have created his own radio station o create go ya so ka o create ya ka ihe o ji create ya ka ọ na-agwa unu okwu o bidogo na-asị na Nnamdị Kanụ na-atụ asị o bidogo na-eme ka ị mata na Nnamdi Kanu na-atụ ashị na Nnamdi Kanu na-asị na na-atụ ashị unu anụgo onu ya mba mana ama m na ọtụtụ ime unu ga-adị judgmental unu ga-ebido na-judge na-judge na sị ihe ahụ ihe ọbụla Mefo pụta kwuo na ọ ga-abụ eziokwu nke nke ọzọ nke ọzọ nwanne mbọsị m ga-etiwakọ ebe ozugbo a ka m ga-ajụ unu ajụjụ ga-agba unu gharịị maka ijiji sị na ahụrụ a nyụrụ n'elu gbara ya anya gharịị mana nwatakịrị nne ya na-eke ogiri ma ijiji anya kpọrọ m ga-ajụ unu ajụjụ ga-agba unu gharịị nwanne olugo biafra is very very close to us ọ ya kpatara ihe ndị ahụ unu fụ na-emere ji eme biafra bịagokwa anyị nso chetakwa na nnamdi kanu kwuru sị na ihe o needịrị bụ sọsọ 100 men only 100 men 100 men alone ka o needịrị to restore biafra and some of you people were counting mefo as one of the 100 men true or false now if judas can betray jesus and sold him to the enemy then if peter can deny jesus and say that i don't know him when it matters most oge ndị ilo bịa jụọ ya sị kedu onye onye bụ nwa amadi a gị na ya bu so na anyị na-afụ gị na ya na mbụ ọ sị mba na amakwa m onye ọ wụ then who is uche mefo kedu onye ọ wụ ị ga-eji tụkwasị obi na ọ ma betray ọga ya ị ga-eji tụkwasị obi na ọ ma betray nna ya ukwu onye kwuru onye bụ uche mefo ọ tara ji ego ole ajụjụ ka m na-ajụ unu if peter peter can deny jesus if judas can sell the, his own master to the enemy who is uche mefo he's a nobody to compare with these people in the scripture i may use this example for those for those of you who read bible achọrọ m ịma ihe ị na-eche this video achọghị m ka o too ogologo achọghị m ka o too ogologo rinne mana ọ na-eme m chee ka m gba nkịtị my ancestors ndị mbụ na ndị egede ndị nke m na ndị nke m ndị ọrụ gwasị m m kwuo m bụ okwu na ọ bụ na ya ekwuro okwu ife ga na-emebi ọ bụrụ na ya ekwuro okwu ife ga na-emebi eziokwu ka m na-agwa unu ee na family issue it will be settled inside nwanne onye ahụ bupụtara ya outside o si n'imi etinye nri that family issue ahụ ị na-ekwu na-ekwu sị hapụ ya a ga-esettle inside uche mefo bupụtara ya outside wee kpọkọọ all the vultures in America ha nọ na zoom call wee na-akpa na-akpa nkata na-akọtọ maazị Nnamdi Kanu na-asị na ọ wụ onye asị ọ ọ inside ka a discussiri ya is it not outside ofu onye n'ime ha everything to the god of biafra the spirit of biafra ewere ofu onye n'ime ha bupụta the whole thing ụwa niile afụ ya rekọdụkwuo ya record a enwere m the record the tape eji m the tape enwere m ya ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ihe merenụ nwanne on as e dey hot tv ebe a ka m ga-anọ ya some of you may be saying why am i that is the where that is a place that i will have a safe ground a safe landing against any attack

and those that are, that are sane that only want to dance because of the dancing, the dancing step. We must know it. Ke ka m si wee nenecha video I couldn't sleep. Isi mmekwu n'okwu alarọ m ụla ụla ekwe ụla ekwerọ aga m n'anya. I couldn't sleep. How can Uche Mefor come out and be saying all this rubbish? Nwanne, if you are tired, Bright Chimezie ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-adịrị gị na mma. I love you so much.

mana apụtaba m kwuo okwu apụtaba m kparịa uche mefor apụtaba m kwuo okwu ọjọọ maka uche mefor apart from last three weeks m pụtara na-awọnị ya sị ya wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka mmadụ uche mefor hey o iwerego onwe gị igwogo onwe gị igwogo onwe gị ji mmanụ onye pịtago onwe gị nna ibe ijidogo onwe gị pịta onwe gị ijidego onwe gị gwuo onwe gị tee onwe gị faka ihe a na-akpọ faka iterigo onwe gị eteri eziokwu ka m na-agwa gị uche mefor if you think you have followers

oh my god ihe a abụrọ ọchị ka m na-achị maka obi adịrọ m mma iroanya nwere more followers nwee more voice the more eloquent than you the more the, the more outspoken than you mana gịnị mere ọkwa jee mepe radio biafra international how long was that radio international uh, radio international radio biafra international how long was it where is it in the dustbin of history

and I am one of the lion that is coming out to roar. Not just roaring. Uche Mefor, if you want, I will give you the history of your life on that very day. ọ bụ na ị chọọ iwe mgbu m nye history of your life back to be nna gị gwa gị ebe e si nụta nne gị i will give you your family lineage history live on, on, on my program nwanne m ga-esota jide gị sota tụsa gị o nwee nke m mere na this truck deputy kwuo ya

ị na-afụ ya our leader our leader our leader our leader na-egburigbo ọnụ on top of your lips on top of your lips na na-egbugbo ọnụ ka ị na-akpọ ya leader down there inside your heart you know what you are doing and on this note i'm going to stop this video for now but i want you to share it like as e dey hot tv both on whatsapp both uh, on facebook and on

if I might have done anything wrong or go against your wish by doing the video I am doing, you may not like it, but I have to because if I don't do it, I will die. ọ bụ na m emeghị ya m ga-anwụ ọ bụ ife ihe ị fụrụ m na-eme kịta okwu ị fụrụ m na-ekwu kịta maka mefor ọ bụrụ na m ekwurọ ya my my my ancestors will strike me dead because I took oath to stand by the truth and defend the truth

m ga-apịali ya mpịara isie nya nwanne o nwee nke ị chọrọ isi ịchọ iso wee taa nwanne iti akebe were aka ịta bụ na ịchọkwana ịta ịchọ ịta ịchara ịtara ịchara ya chọọ m ịma mana nke bụ eziokwu bụ that the truth must be spoken any day any time i stand by the truth and i stand with you until biafra is restored you are our leader

abụ m nwa afọ esi m n'obi ọgaranya ọ bụrụ na ị marọ ka ị malụ abụ m mfụ adịmakụ n'azụ akwụkwọ some of you may think this is Facebook I'm not ranting and I'm not making noise I'm not ranting and I'm not making noise I'm a man of my word I am a man of my word I speak and I stand by the truth because the truth is the only

these are the questions that you people should be asking kedu ife melụ ijiji sị na ahụrụ anyụ n'ikuku gbara ya gharịị anụrọ kpom n'enu anụ tim na ana is it possible is it possible that you will not hear somebody cutting a palm fruit then you hear gbim ogbe akwụ adaa na ana

o nwee ife ọjọọ m me na njem ya kwuo sị na Prince Darlington nekwa ihe i mere i jere na so so eh, family meeting nara ego rie or i mere nke a or i mere nke a, or i betray somebody i want you to come out and say my own because Uche Mefor you have bitten more than you can chew you have bitten more than you can chew biko gbasara m ozi a m ga- eh, m ga-abọ Uche m ga- m ga-abọ Uche Me Uche Mefor ka ọbọgwụ unu afụgo ebe a bọrọ ọbọgwụ

ọ maazị Nnamdi Kanu is the person lying a ga-amazi gị na maazị Nnamdi Kanu onye bụ onye ashị but before you before I go Biafrans ask Uche Mefo how come there is no cutting of tree there's no sound of cutting a tree then we are hearing the sound of palm fruit on the ground how come what happened how did it happen did it start yesterday where did it come from